Leagfaidh mé amach an chaint mar seo a leanas, déanfaidh mé cur síos ar na tionscadail taighde in Fiontar, rud atá déanta go dtí seo, leagfad síos sprioc an taighde, tugas forléargas ar nathanna, cad is brí le nath, agus ansan déanfaidh mé cur síos ar an Athair Peadar. Tá, b'fhéidir, breis eolais, níos mó eolais, níos mó saineolas ag daoine áirithe sa lucht éisteachta Agus ansan díreod ar an dteicneolaíocht agus an taobh san de agus conas corpas a chruthú agus déanfad cur síos agus míneod na téarmaí so ar fad le linn na cainte. Céimeanna na hoibre chomh maith céanna taobh istigh de fiche nóimeat. So mar sin beidh go leor le déanamh. Táimse in Fiontar agus táimid lonnaithe in Ollscoil Chathair Bhleá Cliath agus tá na tionscadail taighde sna Daonnachtaí Digiteacha á fhorbairt acu san le breis is isteach is amach is deich mbliana anuas. Mar sin féin, ainm.ie, focal.ie, logainm, tionscadal lex agus dúchas an ceann nua atá againn agus d'fhágas bileogaí eolais taobh amuigh ar an mbord ansan, b'fhiú daoibh iad a thabhairt libh agus breis eolas agus úsáid a bhaint as na suíomhanna san. Mar sin féin, cad é sprioc an taighde seo? Is é sprioc an taighde seo ná bunachar nathanna a chruthú, bunachar bunaithe ar na múnlaí san a leagadh síos in Fiontar leis na bunachair eile, focal, ainm, logainm, etc. Nathanna, táimse ag díriú ar na nathanna as leabhair foilsithe an Athar Peadar Ó Laoghaire, iad a bhailiú agus iad a rangú i mbunachar sonraí. Cuirfidh sé sin leis an taighde canúineolaíochta agus foclóireachta i Múscraí, rud atá tábhachtach domsa toisc gurb as an gceantar so dom, agus ina theannta san cuirfidh sé leis an taighde acadúil i réimse na frásaíochta agus is rud ana-ana-thábhachtach an réimse seo. Is réimse nua taighde. Tá na Rúisigh is na Slávaigh go mór chun tosaigh orainn ar fad. Tá siad san ag díriú ar na. na frásaí seasta so den teanga le céad bliain anuas agus níor tháinig, níor cuireadh tús leis an taighde so sa Bhéarla nó sa Ghearmáinis nó sa bhFraincis go dtí le fiche bliain anuas agus níl mórán déanta in ao' chor ar an nGaelainn so. Mar sin féin, chun go mbeadh an Ghaelainn ar an gcéim chéanna le mórtheangacha eile an domhain ionas gur féidir linn comparáid a dhéanamh agus an t-eolas a scaipeadh, chomh maith. So, cad is brí le nath? Sainmhíniú atá agam go dtí so, is aonaid dho-roinnte iad nathanna nach bhféadfar a gcomhpháirteanna a athrú ná bunfhocail an natha a idirmhalartú. Go leor eolais agus go leor focal ansan. Go bunúsach, is mó an uile ná na codanna aonair den nath. So, don bhfoghlaimeoir, don bhfeabhsóir teanga, Nuair a chítear nath i dteanga ar bith, tá sé ana-dheacair brí an natha a thuiscint as brí litriúil na bhfocal aonair sa nath. Agus tuigfidh sibh ar fad, bíonn sé in úsáid go minic i ngan fhios dúinn féin sa chaint, agus deirtear nuair athá na nathanna, nathanna teanga ar bith agat, go mbíonn líofacht bainte amach agat sa teanga. So tá sé níos éasca é a thuiscint le cúpla sampla. Mar sin, lúb ar lár, tuigimid ar fad, lúb ar lár an bhrí litriúil a bhaineann leis sin. Baineann sé, nuair atánn tú ag cniotáil, tá poll fágtha, deirtear go bhfuil lúb ar lár ann. Ach ina theannta san, tá an bhrí litriúil ann agus tá sé intuigthe, ach don bhfoghlaimeoir, tá brí eile leis ag an bhfrása san agus is é sin an brí 'náthaúil' nó nath Nuair atá easnamh de shaghas éigin ann. Deirtear, 'Ó, tá lúb ar lár sa chaint san, nó nuair a cloistear scéal ná fuil go hiomlán céad fán gcéad i gceart, deirtear go bhfuil lúb ar lár ann. So, mar sin fhéin, don bhfoghlaimeoir, don bhfeabhsóir an bhrí litriúil, tá sé deacair uaireanta an tuiscint a bhaint as, an nath a thuiscint agus a fhoghlaim, mura mbeadh sé ar eolas agat roimré. Ina theannta san, ceann eile, 'caint san aer', agus tá sé sin Tá an bhrí litriúil ann chomh maith, caint san aer, go bhfuil an drón san thuas san aer ag caint. B'fhéidir go bhfuil tú ag eitilt, tá an aimsir i bhfad níos deise ansan ná mar atá sé fé láthair. Ach ina theannta san, nuair a chloistear caint san aer, cloistear an ráiméis. Is ionann caint san aer agus ráiméis. So don duine ná beadh tar éis teacht ar nó ná beadh aon eolas acu ar an nath san, tá sé an-deacair brí an natha a thuiscint. Uaireanta bíonn bun, mar, bíonn siad bunaithe ar na meafair agus is féidir ón meafar brí an nath a thuiscint ach tá sé an, tá siad ar na codanna is deacra den teanga a thuiscint. So tháimse ag iarraidh na gnéithe san den teanga a bhailiú. Agus ansan nuair thosnaíos amach ar an taighde bhí sé ar intinn agam nach aon nath as an teanga ar fad, as an nGaelainn ar fad a bhailiú i mbunachar agus nathanna na cainte na Gaelainne a chur ar fáil don bpobal ar fad ach dúradh liom Thógfadh sé sin breis is fiche, tríocha, daichead bliain ort. Caithfidh tú srian a chur ar an taighde so agus díriú, srian a chur air so. Bheartaíos féin díriú ar mo chanúint féin agus ar an tAthair Peadar Ó Laoghaire ar chúiseanna áirid. Tá an chúis ann gurb as an cheantar so dom ach ina theannta san do bhí tábhacht ag an Athair Peadar agus ag a scríbhneoireacht agus d'fhág sé rian ar an teanga agus tar éis dó bás a fháil. So mar sin féin, cur síos an-ghairid air. Bhain sé leis an ré seo Athbheochan na Gaelainne ag tús an 20ú haois. Bhí sé ag scríobh nuair a bhí, nuair a cuireadh suim i stair, i gcultúr, ins an dteanga ag an ré san ag tús an 20ú haois agus bhí neart foghlaimeoirí ann ach bhí easpa litríochta ann dóibh. So mar sin féin, chuaigh seisean i mbun pinn chun freastal ar na bhfoghlaimeoirí so. Ina theannta san, chuaigh sé isteach i gConradh na Gaelainne nuair a bunaíodh é in 1893, measaim, agus bunaidhmeanna Chonradh na Gaelainne ná an Ghaelainn labhartha a chur chun cinn timpeall na tíre ar fad agus litríocht dúchais a chur ar fáil chomh maith. So mar sin féin, Do chreid an tAthair Peadar ins an dá ní so Athbheochan na Gaelainne, Conradh na Gaelainne, agus ina theannta san an rud is tábhachtaí faoi agus an nath san athá cloiste in úsáid againn ar fad ná gur bhain sé le caint na ndaoine. An rud a bhí á rá aige agus a bhí á scríobh aige do mheas seisean gur ceart litríocht a chur ar fáil ag díriú ar an gcaint a bhí in úsáid, an chaint bheo, an chaint dúchais, an chaint nádúrtha, caint Mhúscraí agus. in áit an Ghaelainn, díriú ar an nGaelainn chlasaiceach, ionas go mbeadh na foghlaimeoirí, lucht labhartha na Gaelainne, in ann teacht ar an saothar so, in ann é a thuiscint. Agus tá sé sin tábhachtach mar bheadh, measaim féin, go mbeadh ana-chuid nathanna dúchais ins an scríbhneoireacht dá bharr san. So mar sin fhéin, agus mé ag féachaint ar an saothar ar fad taispeánfad, cúpla sampla de sna nathanna atá aimsithe agam, agus ansan díreod don chuid eile den gcaint ar an dteicneolaíocht, agus is cuid mhór den tionscadal é sin. So na nathanna, just cúpla sampla anso, ag cur an anama amach ag gáirí, Agus is rud deas é sin, measaim féin, an nasc idir an t-anam agus na mothúcháin, gur íomhá ana-dheas é go bhfuil an gáire chomh mór san go bhfuil d'anam ar tí titim amach. Agus tá sé éagsúil, go hiomlán éagsúil ón mBéarla. Is dócha go mbeadh I was in stitches laughing nó rud mar sin, ní ionann an nath Gaelainne agus an nath Bhéarla, an bhrí ann sa Bhéarla.

ar an doras agus a rá Ó, táimse anso ag tigh an diabhail anois, ó buailfidh mé ar aghaidh go tigh an deamhain ansan. Ní hé go bhfuil tú ag bogadh ó dhoras go doras ach cad tá sa Bhéarla, pan into the fire, yeah, tá an ceart agaibh. So tá siad éagsúil agus eisceachtúil ach deas mar tá na híomhánna a thagann chun tosaigh, tá siad an-an-spéisiúil. Níl spide fí ort. Go bhfios dom féin is cuid de bhia d'ainmhí éigint an spide fí san, so ní hé go bhfuil tú ag rá go bhfuil, ná fuil spide fí ort ach go bhfuil an fear san nó an cailín san an-thanaí ar fad, níl mórán meáchain air. Bhí a phort seinnte agus tá sé sin cloiste againn. Tá an bhrí litriúil ag baint leis an nath san chomh maith. B'fhéidir go raibh sé ag seinnt ceol de shaghas éigint agus tá a phort seinnte anois. Ach tá brí eile ann, tá, sin deireadh leis, bun agus barr leis, agus is é teideal na cainte so ná port nua a sheinnt, táimse ag iarraidh na nathanna san a chur ar fáilt aríst ach ar bhealach nua-aimseartha. So táimse ag iarraidh na gnéithe san den teanga a bhailiú, rudaí mar sin, na nathanna, na frásaí seasta agus iad, a chur i láthair, ní i leabhar ach i mbunachar digiteach ar líne. So leagfad síos céimeanna na hoibre anois agus tabharfad sampla den obair phraiticiúil, den dteicneolaíocht a bhaineas úsáid as agus cad a bheidh ann ag an deireadh le cúnamh Dé. So mar sin féin, ar dtús bhí ormsa corpas de leabhair foilsithe an Athar Peadar a thiomsú. An cur chuige dhéanas, chaitheas nach mór bliain i mbun taighde ar na mórtheoiricí idirnáisiúnta, cad a bhí déanta i dteangacha eile an domhain, cad é an cur chuige is fearr, agus ní hé go bhfuil mise ag obair ó na leabhair ar fad, tá sé an-deacair teacht ar na leabhair so, i réimse na foclóireachta agus na frásaíochta, baintear úsáid as corpas, agus mé ag caint fé chorpas, is ionann corpas agus leagan digiteach na leabhar ar fad i bhformáid dhigiteach ar líne so tá siad aimsithe agam agus tá na leabhair ar fad, thart ar 1.8 milliún focal, agam ar an ríomhaire agus fuaireas an-chúnamh do bhí roinnt den obair so déanta ag Acadamh Ríoga na hÉireann agus thugadar thart ar 40 leabhar, 40 desna saothair dom ar an ríomhaire so ní raibh ormsa mórán. oibre a dhéanamh orthu-san. Ach bhí cuid desna leabhair ná raibh acu san, so bhí orm-sa, fuaireas cóipeanna ó thaighdeoirí seachtracha, bhí orm-sa cuid desna leabhair a scríobh amach de láimh agus bhí sé sin fadálach go leor. Ach dhéanas é, tá sé déanta agam anois. Bhí orm-sa na téacsanna a chaighdeánú agus a anótáil agus taispeánfad cuid den obair san ar ball. Deirim é anois Níl mé ag iarraidh leabhair an Athar Peadar a chaighdeánú ná iad a chur in eagar ná aon rud mar sin ach bhaineas úsáid as úirlis a d'fhorbair Kevin Scannell, bhí sé ag caint anseo anuraidh, chun agus déanann sé téacsanna neamhchaighdeánacha a chaighdeánú agus bhaineas úsáid as sin ar mhaithe leis an gcuardach a éascú amháin. Mar sin féin, nílimse ag iarraidh leabhar an Athar Peadar a chur in eagar, mar is tráchtas dochtúireachta iomlán eile é sin a thógfadh i bhfad ormsa. Ina theannta san, agus na leabhair ar fad agam agus an corpas cruthaithe agam, bhí ormsa teacht ar chuig cur chuige conas an corpas a chuardach, conas a thiocfadh mé ar na nathanna san, agus ansan an bunachar, seo an rud, ag an deireadh, a dhearadh agus a chruthú, agus ag an deireadh, na nathanna a ionchur agus a rangú sa bhunachar. Now, taispeánfad cuid den, an caighdeánú, agus tuigfidh sibh cad atá i gceist agam leis. So, fuaireas buntéacsanna an chorpais mar seo, mar a chífidh sibh anso, tá seo Don Quixote, n'fheadar an bhfuil sé sin soiléir go leor, ach sin cosúil ar an ríomhaire, i bhformáid dhigiteach, tá 0 le gach aon saothar, Caibidil a haon agus a mhuintir agus a chairde, roinnt céadta bliain ó shin, bhíodh aicme laoch ag gluaiseacht ar fud na hEorpa, ach mar a chítear anso, níl siad caighdeánach, ní hé go bhfuil siad scríofa de réir an chaighdeáin, agus cúpla sampla de sin, de shaoltacht liteartha mar seo, SH AOGH ALTACH T, smachtú an seanalitriú sma CH, TU GH A DH agus ansan don DO agus an uaschamóg agus an N agus tá samplaí eile ann chomh maith. So, toisc ná rabhas riamh ag plé leis an dteanga mar seo, toisc go bhfuil mé chomh hóg san, cuimhin bhí orm, bhaineas úsáid as teicneolaíocht a chruthaigh Kevin Scannell, an caighdeánaitheoir. So na téacsanna agus iad caighdeánaithe, seo sampla den téacs céanna ach cítear go bhfuil i bhfad níos mó téacs, comharthaí beaga mar seo agus athrú tagtha, tar éis teacht ar chuid de na focail. Agus na focail chéanna, shaoltacht, tá sé anso idir an dá chomhartha ach tá sé athraithe, an leagan nua so, So ansan ceann eile, smachtú ach litrithe S-m-a-c-h-t-u fada agus don agus tá leaganacha eile ann. Mar sin, leis an gclár so, is féidir leis an gclár na leaganacha san a aithint agus deineann siad, cuirtear na leaganacha nua in áit na seana-leaganacha san agus bhaineas úsáid as so chun an cuardach a éascú ionas go mbeadh sé níos éasca ormsa smachtú a chur isteach agus go mbeadh an ríomhaire in ann teacht ar gach aon leagan den bhfocal san agus na torthaí a thaispeáint dom. Mar sin féin, ag an bpointe san, agus tá na téacsanna caighdeánaithe agam, mar sin, agus baineann mórfhoclóirí an domhain nuair táthar ag iarraidh foclóir nua a chruthú, cláir ríomhaireachta eile chun an cuardach a dhéanamh ar an gcorpas. So tá an corpas agat agus iad caighdeánaithe agus anótáilte agus bhí, em, fuaireas cúnamh ón Dr. Elaine Uí Dhonnchadha i gColáiste na Tríonóide chun an chuid seo den, em, den gcuardach a dhéanamh. Bhí sise ag obair ar an obair chéanna do Nua-Chorpas na hÉireann, b'fhéidir go bhfuil cuid agaibh tar éis úsáid a bhaint as, agus baintear ins an dtionscadal san úsáid as an gcóras seo, Sketch Engine, chun cuardas. chun corpas a chuardach. Mar sin féin, nuair a deintear an anótáil air deintear cuirtear clib le gach aon ainmfhocal, le gach aon aidiacht, le gach aon briathar agus cuirtear na téacsanna ar fad isteach i Sketch Engine agus is féidir cuardaigh casta a dhéanamh agus. cuardaigh a chruthú atá an-ana-chomhachtach agus an-úsáideach don bhfoclóirí, don don úsáideoir teanga so mar sin féin do bhí an Dochtúir Elaine Uí Dhonnchadha in ann cabhrú cabhrú liom leis an gcuid so agus tá mé ag baint úsáid as Sketch Engine chun an cuardas an corpas an bailiúchán téacsanna a chuardach agus mar shampla tá go leor cuardaigh áirithe le déanamh Ach má chuirtear isteach focal cosúil le cluas, chuir mé isteach cluas ansan, chítear go bhfuil thart ar 250 de thorthaí. Gach aon saothar tá nod leis, so b'fhéidir gurb é seo Críost Mac Dé, Don Quixote, Mo Scéal Féin, ag brath ar an nod, an leabhar. Agus ansan, leis an anótáil, tuigeann an córas gurb ionann cluas, cluasaibh, cluas, cluas, an rud i ndearg ansan i lár baill. Agus is féidir liomsa, tá trí leathanach déag de thorthaí agus na staitisticí ar fad a bhaineann leo seo, tagann siad chun tosaigh agus is féidir leat féachaint ansan, bíonn cluasa ar na, ní féidir libh é sin fheiscint, is dócha go bhfuil sé róbheag, bíonn cluasa ar na claíocha, mar sin féin, ar an gclaí, ní hé go litriúil ag an gclaí go mbíonn sé istigh ann, go mbíonn cluas ann, ach is nath é sin, caithfear a bheith cúramach le pé rud atá á rá agat mar b'fhéidir go mbeadh duine ag éisteacht leat. Ní fhéadfá a gcluasa a d'oscailt le tráthar. Ní hé go bhfuilimid ag iarraidh, is druilire de shaghas éigin é sin, an tráthar, an cluas a oscailt le tráthar go litriúil, ach go meafarach, is nath é sin. So mar sin fhéin, beidh ormsa, iad, na torthaí san ar fad a chuardach agus na nathanna mar sin a aimsiú, é bunaithe ar an sainmhíniú a thugas ag an tús, agus bunachar a chruthú. So mar sin féin, táimse sa tarna bhliain den taighde so, tá trí bliana i gceist agam leis. An obair reatha atá ar bun agam, an obair phraiticiúil, an cuardach, an asbhaint agus an rangú na nathanna san, an bunachar a chruthú, agus ansan na nathanna a chur isteach ann. Ina dhiaidh san, nuair a bheidh sé sin déanta agam, tá súil agam go mbeidh bunliosta nathanna bailithe agam agus go mbeidh mé in ann teacht abhaile agus taighde a dhéanamh sa cheantar, dul i dteagmháil leis na saineolaithe ar fad athá timpeall an cheantair, aon duine go mbeadh spéis acu san ábhar agus. go mbeadh spéis acu ins an taighde so agus go mbeadh in ann cúnamh a thabhairt dom, bheinn fíor-fíor-bhuíoch. Eagar a dhéanamh ar an mbunliosta san, dul ar n-ais ansan agus na nathanna a shainmhíniú sa bhunachar, aon eolas breise, aon taighde breise a chur isteach insa bhunachar agus ag an deireadh, an spraoi ar fad, an tráchtas agus torthaí an taighde a scríos suas.